ọrụ ugbo bụ ịkọpụta nri na ịzụ ụmụ anụmanụ maka iweta nri na ngwa mmepụta ihe dị iche iche ọrụ ugbo bidoro imerime afọ gara aga ihe dị ka iri puku afọ tupu a mụọ kristi n'ụwa Mgbe ndị nna nna anyị e ji ịchụ nta mara tinyere uchu ha n'ịkọpụta nri na ịzụ ụmụ anụmanụ ụfọdụ ha chụtara na nta, ha buru ụzọ kọọ nri ndị ahụ a na-ahụ n'ọma agụ dịka akịdị, agwa, azama na achara. Ha bidokwara kpaba anụ ọhịa ụfọdụ n'ụlọ dịka ewu, ezi, atụrụ, ebule, ehi wee dịrịzịa gaba. Etu ọ dị, ọrụ ugbo na-agbanwe ma na-akwalite obodo n'obodo anyị bụ naijiria tụmadị na mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị a na-ebido akọ ebe nri n'ala mgbe mmiri ozuzo natara n'afọ bụ nke na-abụkarị site n'ọnwa nke atọ bụ maachị ọ bụ nke a mere ka ndị ma nke ekwe na-akụ n'okwu ọrụ ugbo n'ebe a taa ga-eji kapịa okwu ọnụ etu a tụrụ anya na ọrụ ugbo nke afọ a ga-esi gaa Igbo nwere m mma mma nụ egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebele ya biko gosi ebe ọ ga-ebe ọ bụ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ ụlọọrụ NTA ka anyị wuchiri ugbu a onye nhazi bụ m Dominica Ogechukwu Ọnya biko nọrọkwa ka i si emebu na mbụ ka ị nụ ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa Ndị mụ na ha nọ ebe a itinye ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ nke taa bụ Maazị Charles Ogbu. Maazị Charles Ogbu bụ onye nta akụkọ. Ọ bụkwa onye guzobere ụlọ ọrụ na-enyere ndị ogbenye aka tụmadị ndị nọ n'ime ime obodo a kpọrọ Leave No One Behind Rural Care Initiative. A tụgharịa ya n'olu Igbo ọ bụrụ onye aghala nwanne ya. Maazị Charles biko kene ọhaneze. Ndị nwe anyị mma mma nụ. N'aka m nke a bụ Maazị Fidelis Ede. Maazị Fidelis Ede bụ onye duru ndị ọrụ oyibo n'oge ọ nọ n'ọrụ. Ọ bụkwa onye na-akọpụta osikapa ma bụrụkwa onye ọkaiwu. Maazị Fidelis biko kene ọhaneze. Ndị be anyị udo chịa nụ. Ndewo.
Ka m bido n'ebe ị nọ Maazị Charles Ogbu. Kedu ihe ị ghọtara ma a sị gị kwuo ihe bụ ọrụ ugbo ọrụ ugbo bụ mmadụ imepụta ihe a na-eri maọbụ ihe a na-ata maọbụ ihe a na-awụ ihe ọ bụla a na-atinye n'ọnụ ihe eji edozi ndụ mmadụ imepụta emepụta ọ bụrụ iri eri ọ ya ka a na-akpọ ọrụ ugbo mmadụ imepụta
nri o ihe a na-awụ awụ o ihe ọ bụla a na-atinye n'ọnụ mmadụ imepụta emepụta dịka iti ihe n'ala ọ pụta ọ gbaa ịbụọ maọbụ o buo ibu karịa nke i tiri n'ala ọ ya bụ ọrụ ugbo whether maọbụ ihe a na-eri o maọbụ nke a na-awụ awụ o ọ bụ ọrụ ugbo ndewo maazị ogbu maazị fidelis ede biko o nwere ihe ị nwere ịgbakwunyere ya ị ma otu o si wee kọwaa ya bụ otu o si wee dị n'anị mana ị pụtazịa n'ụzọ ọgbara ọfụ n'ụdị na eke ọ dị ka e keziri ọrụ eke anyị kwuru a na ndị ọrụ ugbo o nwere ebe obi anyị na-adị agbaga Ee, ọ ga-abụlịlị ndị na-akọpụta ife dịka o si wee kwuo eji enyelụ ndụ aka ndụ a na-enyela aka abụrọ sọọsọ akọpụta ya etinye n'ite Ee, dịka i si wee kọwapụtara na mbido ife o ji dịka ọlụ ugbo ọ ka dịkwa otu anwa ọ dị na mbido n'obodo anyị bụ na adịka akwanicha ya n'ụdị ọgbara ọfụ maka ọ bụ na akwanitebego ya n'ụdị ọgbara ọfụ ị fụ na ndị ga-anọzi n'ọlụ ugbo ga-epe mpe ọ ga-enye aka ịkọwapụta ndị nọ n'ọlụ ugbo na ndị ji ife a na-alụpụta n'ọrụ ugbo akwanitekwa ọganiru ene ndụ anya mana i nee anya ọrụ ugbo na be anyị ka dịkwa otu anwa nna nna anyị ha si wee kwuo ekwuru a n'ọrụ ugbo ị fụrọ ka i si wee kwuo na anyị abanyego n'ọnwa maachị na mmiri na ha achọ izo Ee, mana ọ bụ na ọrụ ugbo ee, na- na anabatago ya bụ ndị gọọmenti kwado ya ị fụ na o nwerọ ife dịka na mmiri na-ezo kịta mụ na gị na-ekwu okwu o nwere ndị ị bịa na ndị na-akọ osikapa o nwere ndị na-akọ nke ọkọchị ị bịa n'oyibo a sị na dry season farming nke bụ eziokwu na ndị obodo na-akọtakarị osikapa n'ụwa ada akọdị na oge mmiri na-ezo maka ị bịa n'ụdị ọgbara ọfụ osikapa bụ ife ka esi akụ ya bụ o nwe ka esi eme mmiri ọ na-aba nwe oge a ga-eme ka mmiri ghara ịba mana ịbịazi akụkụ udu mmiri a ịfụ na mmadụ ama nnọgide sị mmiri ezona anyị nwa nọkwa na ya ọ bụ na ịbịa ka m weli ya na maachị bụ mmiri ezobego je kọzie ya ọ ya bụ na ọ ga-achanụ n'ime mmiri ma ọ- maka ọ bụrụ nke ọnwa ịtọ yo ịpụtazi ịfụ na ndị mmadụ na-esoro usoro ịkụ ya oge ọ ga-eme ọ dabata n'oge mmiri ga-akwụsị ka e wee wepụta ya maka ọ bụ na osikapa ịkọ chaa n'udu mmiri mmiri na-ezo ọ na-amatu ya n'anị nke dị n'anị akago ya na nke bụ eziokwu bụ na ọrụ ugbo ka bụkwa otu anwa nna nna anyị ha si wee rapụla anyị ya and ọ ya mere o ji bụrụ ife mwute na anyị ka nọ n'agba ochie
ndewo kedu kwanụ ụdị nkwadebe tụmadị gị nwa bụ onye ọrụ na-akọ rice kedu ụdị nkwadebe unu dị n'ịkọpụta nri n'afọ a anyị nọ n'ime ya anyị ma bụ nke bụ eziokwu bụ na mm, ọ dị ka unu nwa bụ ndị nta akụkọ ọ na-eme unu na-ajụ ajụjụ Ee, o nwe ka unu si ajụ ya mana anyị nwa bụ ndị nọ n'anị ịjụọ m ife gbasara ọrụ ugbo n'anị igbo bụzi ife a na-asị na agadi nwaanyị daa nda ada ugboro asaa agụba ife o bu olugo oge anyị ga-agụ ife anyị bu n'ụkpa ife nji wee kwuo bụ na ajụjụ gị a bụ oge ife dị mma a na-akwado ịpụta asị na mmiri ezogo onye ọbụla abaa maka ịbịa enwe ji akọta a ga-eri o nwe nke bụ awa ji a ga-ejikwe mee ji ọfụ ịbịakwa n'ife gbasara osikapa ee, o nwee nke ọ na-eme akọpụta ọ bụrụ akwado ya ka esi akwado ya ka e wee rie nwekwe nke ọ na-eme akọpụta ọ bụrụ ndị oyibo asị gị na seed rice a ga-eji kọkwa nke ọfụ ịbịakwa n'ife gbasara akpụ o nwe ka esi abụ akpụ a na-abụ ya na-echekwa osisi anwa a ga-eji kọ ọzọ mana ife nji wee sị gị na agadi nwaanyị daa nda ada ugboro ịsaa ma onye ọbụla ọ daa agụba ife o bu n'ụkpa bụ na ịma anyị na-asị nsogbu anyị nwee ka anyị welugodi ndị na-achị efi onye efi tara ife ọ kọ ama nwezi nke ọ ga-akọ n'arọ ọzọ ịma ine anya kịta iwelugodi ife dịka garị ifu na ọ nọzi n'elu ọjị mana ndị mmadụ ada ajụ kee ka anyị si wee bịa n'ije a ịbịa ife gbasalụ ebe etosi inye aka onye ọbụla kọnyere ife ọ dị ụzọ naabọ ife mere aka n'arọ gara aga ine anya nke a ndị oyibo na-asị climate change o mebiri ọtụtụ ife maka mmiri ezoro otu ahụ o si tosi izo ya onye na-akwado ife ọ ga-eji kwado ọlụ n'arọ ọzọ ọ bụ na o mebi nke aka apụta ife narịa ya ife a ga na-ajụzi bụ kee ka ọ ga-esi napịte onye jere afịa afịa daa mmiri ịma nsị ya kedu ụbọchị ọzọ ọ ga-eje afịa ife a ga na-asị bụ kee ka a ga-esi tụọrọ ya ego ya ajụjụ a ị jụ ife nji wee bido otu a bụ na ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-eru uju ebuka ya na nkwado anyị na-akwado bụ na a ma nji mgbagbu yala ọgụ ee mana mgbagbu a na-agbagbu na-eme ọ bụrọ ndị niile jere agha na-anọta ndewo maazị fidelis ede abịakwa m na nke gị ọzọ maazị charles ị nụla ihe nwanne anyị nwoke kwuru ọ gụpụtara ọnọdụ ndị ọrụ ugbo nọ na ya n'oge a mana kedu ka a ga-esi kuo onye ukwu wara kedu ihe ọ dị ka ọ ga-abụ eme enwee ike wee pụọ kọpụta nri n'uju ka ihe bere n'afọ gara aga hafụ ibe n'afọ
a nke bụ eziokwu na ihe ọ ga-abụ eme egbochie ihe na-eme na-etinye aka ihe na-emegide ndị na-akọ ọrụ ugbo ọ bụrụkwa na ihe rijuru afọ ọ bụ ndị a ga-ekwu ndị a ga-agwa a ga-enwekwa obi ime ya o kwuru okwu ndị na-achị efi ndị Fulani na-achị efi ya bụ ofu nsogbu kacha nsogbu megide ndị na-akọ ugbo na ọ bụrọdụ sọ n'ala Igbo ndị kọchara ugbo dị ineta ugbo ị kọrọ ndị chị efi awụsa abanye ime taa ihe niile ị kọrọ n'ugbo kee ihe ị ga-akọpụtakwa o nwerọ ihe ị ga-akọpụta so ihe a ga-eme ka egbochie ya bụ omume nyere ndị na-akọ ugbo aka ka e nwee ike enwee ike ịna-akọta ihe a ga na-ere bụ ndị ọ dị n'aka ndị gọọmenti mara ihe a ga-eme ndị a na-achị efi agagharị mmadụ ekwesịrọ ịchịrị efi na-abanye n'ugbo mmadụ a na-azụ efi a na-azụ efi n'ihe ndị oyibo na-akpọ ranch otu a ka esi azụ efi ịma njiri efi ị na-azụ na-emebi ugbo m kọrọ akọ ọ bụrọ ihe ọma gọọmenti mara ihe a ga-eme kachie na obi ma na ihe unu ga-eme ndị na-achị efi awụsa agagharị ọ bụrụ na igbochiri ndị ugwu na-achị efi agagharị emebi ihe ndị mmadụ kọrọ n'ugbo ọ bụrụ na ha mara ihe a ga-eme ya anyị kwuru okwu site taa ruo echi o nwere ihe a ga-ekwute maka o nwere ihe a ga-akọpụta n'ugbo ọ bụ eziokwu mana a bịa lee anya ịna-anya na ihe n'izu ụka ole na ole gara aga ị ga-echeta na o nwere mgbe egbochiri ibubata nri si ugwu awụsa bubata N'ihi na nke bụ eziokwu bụ ọ dị ka nri niile a na-eri n'ọdịda n'ọwụwa anyanwụ anyị a na-esite o- mpaghara ugwu na-abata kedu ihe i nwere ikwu n'ọnọdụ dị otu a Oyi, ihe a ka ị bịa hụ. ihe a bụ ofu ihe a ka anyị na-ekwu ọ bụrụ na ị na-ejide nri gị jide nri gị ọ bụrụ ndị ugwu na-ebutere anyị nri ebe a ihe anyị na-ayọ bụ jide efi gị efi gị abara n'ugbo m ọ bụzi na agụụ ga-egbu m lapụzie ka agụụ gbuo m nụ. ọ bụrụ na ị chịrị efi gị bịa banye n'ugbo m tacha ihe niile m kọrọ n'ugbo ị na-ashị na ọ gụwa na-enye m kee ka i shi enye m ị shị na anyị mechiri ibubata nri ebe a na-ekwu ihe mere o ji dị ka ọ bụ ndị ugwu na-enye anyị nri bụ na efi awụsa atachago ihe anyị kọrọ n'ugbo ihe a abụrụ obere nsogbu otu a m si ekwu ka o si afụ m ụfụ n'obi ana m akọ ugbo mụwa na onwe m enwe m ugbo mụwa na-akọ m ji aka m akọ m na ndị mmadụ ugbo m dị ọtụtụ mana m gwa gụ na ugbo m niile n'ahọ gara aga ndị a banyere ugbo m taa ya o nwerọ nke a tafọrọ ya bụ na hapụ nke a shị na ada ebubata nri a shị na-ebubata nri ha jidegodo nri ha mana jidenu efi unu ejina efi unu banye n'ugbo anyị ọ ihe a ka anyị na-ayọ i mee nke a nri ga-abụ atụrụ taba ndewo maazị Charles maazị Fidelis ịnụla ihe nwanne anyị nwoke kwuru ị kwenyere na ihe o kwuru ife o kwuru bụ ya mana o nwe ka anyị ga-esi ji ya ịma na ife mezi obodo anyị bụ na ndị ọgụ na-agụ bụzi ndị ọ dị ka ọ hanwa nọ n'ọchịchị ịma a sị na a sị sị ebutena ka m welugodi nke a sị sị ebudetena nri oge e kwuru ya ọ bụghị dị maka ife anyị ga-eri na-ewute m na ọ ndị tara afụfụ bụ ndị ọrụ ugbo kọpụtara ife ife anwa ebudetechara mebie o nwe onye kwụ ha ụgwọ ije etu anyị si ebe ka ha si ebe ịma ọ bụ na ndị obodo anyị ọ ya ka m na-agwa ụmụ okorobịa ha aghọtarọ ebe isiokwu dị anyị pụta anyị a na-anụso onwe anyị ọgụ onye kọpụtara ife oge m na-achị ndị ọlụ ọ bụ na anyị ga-agba abụba ọlụ anyị na-akpa ya akpanụ anyị ịjụ ese m ọdị anyị ama mgbagide abụba ọlụ na anyị ga-eji imechi ife dịka Parklane polyclinic na ndị otu ebe ndị ogbenye dịka anyị nwa na-aga anyị ama mgba abụba ọlụ na ụdị na ndị a nabatago n'ụlọ ọgwụ na a ga-asị na ama nye ha ọgwụ ya a na-ekwu sị ebudetena nri ọ bụ na ndị anwa bụ ndị ezigbo na ha na ndị anwa ha na-anọchite na-akpa ọfụma nke izizi bụ na onye anwa ama nje n'ugbo ewepụta ife a ga-ebudete a na-akwụsịzi moto bịa achọrọ m ka ị ghọta ife a na-ekwu ya ife a bụ ndị ala na-apụ bụ ndị wezi elu ebe anwa bụ ife okwute maka gọọmenti maka ọ dịzi ka onye kwunie ọ na-eme uche ya ndị a na-ekwu ife enwere ha esorọ na-akọ ife ị bịakwuo ori ndị a na-achị efi a na-akpọ ndị otu ha ndị Miyetti Allah ọ bụrụ ha nwa bụ ndị na-achị efi ọ bụrụ ha nwa ka anyị na ha na-agba mgba ị bịa ranching a a na-ekwu eso m ya mana ranching a abụrọ n'ife ọ na-eme alara ụla etete ife ife iji kịta na anyị ga-eji kọọ ugbo bido na maachị a o nwere obodo na-eme abịa anị niile ha nwe akọọ ya n'arọ anwa ọ bụ na nwa anị tata ndị a na-achị efi o nwe ebe m ga-enye ha ha chịlị efi ha jee ebe ahụ ka ọ na-ata ọ nọ ebe ahụ ofu arọ ị na-achịte ị ma nchọzi nke a na-akpọ fertilizer manure mana ị bịakwuo ndị a na-achị efi eso m na ndị emebigo ife ha ị fụ na o nwe ndị nke bi n'ana Igbo ada achọ okwu o nwezi ebe ha ga-ana ọ ndị a na-abịa abịa na-eme ka ha na-agafe na-eji abanị aga ya ife m na-ekwu bụ na gọọmenti anyị ma ụdị gọọmenti anyị nwere ọ bụ na a ga-alụ ranch ee ọ atụmatụ a ga-ewepụta mana ife anyị na-ekwu dịka otu o tinyere ọnụ maachị a eprel mee jun a ga-akọ ife kee ka a ga-esi mee ka ife a akọ ka a ghara imebi ya ị bata n'obodo akpa ya ndị igwe na o nwee ebe e nwee ike inye ndị nke nọ kịta efi ha na-ata ife o nwee ife na a malụ ndị ọ bụ mana ị na-ekwu okwu ranch ndị gọọmenti a na-ekwu okwu ya ee eh? kedikwenu ọ gọọmenti nke a anyị ma dịka keke ndị be anyị na-asị echetawo onwe na-eche obi agụ na-ana echi
maka ọ hagodu gị n'ọnụ taa maazị Ede maazị eh. Charles ị nụla eh, ihe maazị Ede kwuru o kwenyere mana o kwenyechaghị mana m chọrọ ịjụ gị dịka onye na-akọ ihe bụ Kee ka ọ si dị na mmadụ ga-esi kọọ ihe? Kedu ụdị ihe ọ ga-egote, ihe ọ ga-abụ, ka ọ ga-esi mee mkpụrụ ọ kụrụ n'ala o wee ike mepụtara ya ihe? N'ihi na ahụkwana m ndị kọchara ihe, o ruo mgbe owuwe ihe ubi, ọ dịcha ka ihe kwashiorkor na-egbu. ka anyị si akọ ka m si akọ nke m m ga-aza gị ajụjụ a dịka mụ nwa n'onwe nke m si eme ka m si akọ nke m bụ na be anyị abụ m onye Nkanụ na be anyị ịwa ana a na-akpa ana ndị ụmụnna anyị ọ bụrụ ihe gị ị ga-emekọta ị kọcha ana iwe ọ na-abụ akọ like ị kọọ ana nke a n'ahọ a ahọ ọzọ ana ọzọ ị ga-akọ ana akọbeghị dị ahọ ọzọ ana ọzọ ị ga-akọ ana akọbeghị dị ị na-akọ ana ebe ị hapụ ana ka ọ dị fallow ọ bụrụ ị kọọ n'ahọ a e, ahọ ọzọ ị kọkwa the same ana ahọ ọzọ ị kọkwa the same ana ọ na-eme affect ọ na-eme affect yield ya bụ ihe ana na-ewepụta ya bụ na ebe m si anyị na-eme ihe ana ụmụnna ana ụmụnna ka anyị na-akọ o nwerọ ihe o nwerọ any extra preparation anyị na-eme na ụdị ana anyị na-akọ ya bụ ana lụọ ya afịfịa ọfụma mee ihe kwesịrị ime o too o nwerọ ihe ụmụ ihe dịgasha ya anyị na-eme ọzọ iche eh, mana mgbe ị na-ekwu okwu ọ dị ka okwu anyị a o tidoro isi naanị na ịkọpụta nri mana o kwere nghọta na ndị na-azụ anụmanụ nọkwa na ngalaba ọrụ ugbo a ihe o ji dị ka ọ tinye okwu anyị bere isi n'ịkọpụta nri bụ na even mgbe ị na-ajụ ajụjụ gị ajụjụ gị dịkwa ka o bere isi n'ịkọpụta nri Onye- ọrụ ugbo abụrọ sọsọ ịkọpụta nri Like, ana m azụ ezi Okay. ana m azụ ewu Okay. ihe a ihe nna m na-eme tupu ọ nwụọ Ehe. ihe a niile so n'ịkọpụta nri ịzụ anụmanụ so n'ịkọ ugbo ịkpa ewu ịkpa ezi ịkpa atụrụ ihe ọbụla a na-eme imepụta ihe ị ga-atinye n'ihe ọ gbaa abụọ bụ ịkọpụta ihe ka ị na-akọpụta ọ bụrọ sọsọ ihe a na-eri eri ọ bụrọ sọsọ ji na osikapa mba ọ bụrọ sọ ya. okay dịka onye na-azụ ezi ị bụ kedu ụdị nkwadebe dị na inye ụmụ ezi gị ihe ha kwesịrị inweta iji mụba n'afọ a ihe m na-eme n'ụlọ ezi m bụ ịgba mbọ fụ na ebe ọbụla n'ụlọ ezi m dị ọcha Ọ- ụtụtụ ọbụla ụtụtụ ọbụla a na-azashi ike aza ebe ebe m na-azụ ezi ị ma-ama na ezi ka a na-azụ ebe ahụ ị ma na ezi na-alike ịdị achịtị mana ebe a na-azụ ezi ị ma-ama na ezi ka a na-azụ ebe ahụ ịzacha ebe niile kwesịrị ịza ọfụma ọfụma gbanye mmiri maka ezi na-alike arụ iji oyi oyi ihe ezi na-alike karịa ịza ihe niile kwesịrị ịza ebe a na-atinyere nri dị ebe a na-agbanyere mmiri dị ọ ṅụcha mmiri ebe ọ ga-edina dị iche ị na-eme nke a otu i ji kwesị ime mgbe agụụ gụrụ ya inye nri anyị na-ekweghị ezi nri ị matakwa na ezi bụ ofu anụ na-ada ike iri nri ada agwụ ya ka ọ ma nọgide o rigide nri o riju afọ ị dọbara ezi nri ụzọ a niile kịta ọ ga na-eri ya ọ gwụ ọ bụghị ike ada agwụ ya iri nri ya bụ ka m ji eme nke ezi m bụ inye nri zaa ebe niile ọfụma gbanye mmiri m kwesị ịgba ya o nwere ihe ọzọ ọ dị ime like m ma na ọ na-akwado ịmụ nwa na-agakebe agakebe n'ugbo m ugbo m ọ dịrọ too far ị ma na ada azụ ezi n'ụlọ maka ọ na-eshi ishi so ugbo m dị outside ebe e bi mana ọ dịrọ too far so enwe m onye na-elekọtara m onye a na-anọ close ọ na-anọ nso oge ọbụla maka ọ na-anọrọ nso mgbe ụfọdụ e nwe ụdịrị ezi ị ga na-azụ agụụ gụsie ya ike na ọ mụọ nwa rie nwa ya so ezi ada alike ọ dị even nwaanyị mụrụ nwa ụfọdụ ada alike o nwere ike afọ eshi emie bere nta anụmanụ so ezi dị ime ebe a ka ọ need ihe bekee na-akpọ close monitoring ị ga na-anọ nso ị ga na ịnọrọ nso ọ mụọ nwa na ọ bụrụ ajọ ezi ọ ga-ata nwa ọ bụrụ na ọ bụrụ ajọ ezi agụụ gụsie ya ike ọ mụọ nwa ihe ọbụla nwere ike ime otu a ka esi eme n'ebe ezi m ndewo maazị charles Eh, maazị fidelis ede mgbe ị na-ekwu okwu ị kwuru na ihe dị iche iche ihe dị ka eh, mmiri na-ezoghị ọfụma n'afọ gara aga na o metụtara ihe a kọrọ n'ubi kedu atụmatụ i ji n'aka n'afọ a atụmatụ m ji n'aka nke izizi bụ na mm, anọkwa m na ife gbasara nkwụ Um, ajụjụ a ị jụrụ amaka ị ma na anyị bịa ojisiaka ga-asị na onye ọbụla na-efe n'elu a na-ekwu okwu mmanụ oge o kwuru okwu maka ndị a sị na adịghị ebudata oge m na-etinye o nwe ife m chefu ị ma ife anyị na-ekwu bụ maka ndị bi n'obodo ọkụ na-enwu township ndị bi n'ime obodo dịka otu o si akọwa ha amarọ ma ebute ife a na-eri na ugwu awụsa ma ọ na ha amarọ maka onye ọbụla na-azụ onwe ya sọsọ ife ha na-ayọ bụ ha kọọ ife efi o nwe ike ịrapụ ya ya ka ndị be anyị ghara ichekwa na a na-ekwu ndị a na-ebudata akwata ndị ugbawka adị abịa akwata ego ife nke ahụ mana ị bịazịa n'ife ị jụ ọ dụ ụzọ ife naabọ m ji kịta ee n'arọ gara aga na may anyị bidoro ife gbasara nkwụ a na-adụ adụ nkwụ a na-adụ adụ bụ ife a na-akpọ ya bụ tenera ife o ji ee, ebido lụnyebe isi bụ afọ ịtọ na ọkara ị ma ndị be anyị na-apụta asị na ndị Malaysia bịa ebe a welu mkpụrụ akwụ ọ dịka ọ na anyị ama njekwegbe echite ife e welụ ya ka anyị na-ekwu kịta um, ị ga-enye m aka tapịa ya anyị melụ 30,000 anyị chọọ ibido kebe na Nkanu East na West ka ndị be anyị maka ị bịa nenezie nkwụ nna nna anyị ha nwe akakwanụ ọtụtụ ife anyị na-eri ị fụrọ ka o kwute okwu taa kwute okwu ife ọ na-eme nọọ ife ọ natalụ nna ya ọ ya mere ụmụ okorobịa na-asị na ọlụ adịrọ m na-asị ọlụ a na-asị na ọ dịrọ nne na 1979 oge m bido ọlụ oyibo dịka onye clerk ife a na-akwụ m bụ 65 naira malụkwa na ọ shagari mee minimum wage to 100 naira ọlụ oyibo a na-asị na ọ dịrọ ọ kwa nke a na-asị na gọọmenti ada akwụ 30,000 ndị keke na-agba ịma ego one ha na-agbata mana o nwezi ka anyị si mee ọlụ na naijiria ọ dịka ọ sọsọ ndị na-alụ ọlụ oyibo bụ ebe ugwu dị mana agụụ amarọnụ ebe ugwu dị nọọ ife dị gị n'akpa ya ịbịa na rice o nwee ajụjụ ịjụ kedu ife a ga-eme ife a kọnyere naanị nke a bụ ife bụ ọlụ gọọmenti ọ ya bụ ebe ndị a- ndị ọlụ na-eri mperi mperi anyị na-eri bụ na o nwee ife a na-akpọ ndị extension workers ọ gọọmenti ka ọ dị ala ime ka ndị ọlụ ugbo na-ama ọgbara ọfụụ o nwee ndị tosi na-aga n'ime ime obodo na-asị nekwe ka esi emezi ife mana ịpụta na onye ugbo nọọla onwe ya ya na ọ bụ na onye ugbo nọ a na-atụ anya na ministry of agric ma ọ bụ federal ma ọ bụ steeti ịbịakwuo local gọọmenti ọrụ ha so na agrikọlchọ ọ dị na constitution section 7 ya ọ ndị a ka o tosi na-ewepụtala anyị nekwe ka a ga-esi wee mee mana ọ dị ka a rapụzi onye ọbụla ife ọ na-ekwu maka ezie o nwee ndị tosi ije na-enene ndị vet department livestock disease tosi ije na-enene ka ọ ga-eme o nwee ọrịa bịa ha enyere ya aka igbochi maka a zụrụ ya ịma ife na-aya ezi mana ịpụtazi ịfụ na ọ na-adịzi ka onye ọbụla nọọla onwe ya
ndewo maazị fidelis ede n'ihi na oge anyị na-akụ kwarapụ kwarapụ oge abụọzi nwanne anyị ebe a ka okwu a kpụ n'ọnụ nke taa na-abịa n'isi njedebe matakwa amata na ọrụ ugbo kwesịrị ịbụ nke mụ na gị o nwerọ ndị e kwesịrị ịhapụrụ ya iche iwe oko gị nwe oko m agụụ anaa n'obodo ana m ekele ndị ọbịa m pụrụ iche bịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa maazị fidelis ede ndewo maka ịbịa nọnyere anyị chukwu gọzikwa anyị gọzikwa gị maazị charles ogbu ndewo maka ịbịa nọnyere anyị ndewo ana m ekele gị bụ onye ọma sonyere anyị ana m ekelekwa ndị ọrụ anyị kpara m aka n'igwe